igbo na-eme onwe ha sị na ọ bụ mmadụ na-eme ha igbo na-eme onwe ha ha sị na ọ bụ mmadụ na-eme ha a na-akụgheri akọ nkụgheri ka a na-akụgheri ihe a eche m na ndị igbo bụ ndị maara ihe na ndị igbo bụ ndị nwere amamihe na ndị igbo bụ ndị nwere echiche eji eme ihe na ndị igbo bụ ndị na-ahazi ihe ndị Igbo ji wee kwuo okwu sị na ọdụ nwata ji mụta ikwu okwu anaghị eji ọ bụghị ihe ọ na-eji ekwu inyo ọdụ nwata ji wee mụta iji wee kwuo okwu abụghị ihe a na-eji wee na-ekwu inyo mekaniki akarịala anyị amazighị ndị ndị ara mekaniki ọ karịala anyị amazighị ndị bụ ndị ara n'ime obodo ngwere niile afọ na-atazi ngwere ngwere niile makpuzi afọ na anyị amazighị nke afọ na-arụ na nke ahụ dị kedu ihe a na-ahụzi n'ụbọchị taa na igbo na-agbazi onwe ha wọọ ala igbo na-agbazi onwe ha wọọ ndị igbo na-atụkwa n'ilu ha sị na ọnwụ adịghị echi ama na ihe na-echi ama achị anya bụ nzuzu iberibe iberiberism nwanne bem bem bem ọ bụ ya bụ ihe na-echi ama

kedu ihe a na-akụgheri ihe a kedu ihe na-ese kedu ihe a na-akụgheri ihe a kedu ihe na-ese igbo na-akụgheri igbo na-eme onwe ha sị na ọ bụ mmadụ na-eme ha igbo na-eme onwe ha ha sị na ọ bụ mmadụ na-eme ha ụkpara na-anwụ ụkpara nọ n'ọkụ na-aha mmanụ ya sị ya menyụga ọkụ while ụkpara na-anwụ atụrụ na-enyere ọdụ ya ya sị ya nyerega ọdụ onye nwe ya eju na-ere ya sị ya sụnyụga ọkụ nsogbu dị n'ala Igbo nsogbu dị n'ala Igbo e nye nwata ihe ka ya aka ya jụọ sị enye esi enye onye iberiberism akarịala ya na-akụgheri nkụgheri ka a na-akụgherizi ihe a ụmụnne m jirinụ anya unu lere jirikwanụ ntị unu wee gere ihe nwanne anyị nwoke sị ya bụ David Yawe na-akọ n'ọnụ ihe ndị nọ na-akọ n'ọnụ ihe ọ bụ ihe ndị ala Igbo chọrọ n'oge dịka nke a ugbu a ụlọ na-agba ọkụ ọkwa ndị Igbo na-atụkwa n'ilu ha sị na onye ụlọ ya na-agba ọkụ adịghị achụ oke onye ụlọ ya na-agba ọkụ na ọ dịghị achụ oke mana ahụzi m na ihe ndị ala igbo na-achụzi n'oge a wụ atụmatụ ụmụnne anyị ndị anambra steeti ndị ụkwa na ndị ire awaala ha mpara waala ha mpara na-awakpozi ha n'ike n'ike n'uzugbo a na-adọzi onye nwere pawa n'oge gboo kwara anyị matụrụ oge gboo na ọ na-abụkwara a hụ dibịa a na-asị a hụ dimkpa a hụ ogologo imi ya a hụ dibịa sị ee na nke a bụ dibịa mana ihe a na-ahụzi ugbu a bụzi ndị oke ite ihe a na-ahụzi ugbu a bụzi ndị na-amazi aka ihe na-ahụzi ugbu a wụzi ndị na-amazi onwe ha wụọ na-ebusozi onwe ha agha social media native doctor social media native doctor social media mbunye ike ndị oke ite asịkwa asị gị a na-akọgheri chachachachachachacha emene m ihe onyonyo nke m mere mbụ sị na the same people ebe a sị na the same people nnụnụ na-ehi n'ụlọ ụka hụrụ ndị bịaji ekpere n'isi ụtụtụ bu baịbụl ya kwụ na otu nnụnụ ahụ wụkwa onye na-ahụkwa ndị a niile ebe ha na-aga ezukọkwa ebe mitin otu nzuzo ha nnụnụ efepụ fepụ fere ebe altar ebe fada nọ n'ebe ha na-eti ya onye na-eti ụkọchukwu ụkọchukwu na the same people ụkọchukwu ụkọchukwu na the same people nna ihe ndị a niile ahụchaa na ọ bụkwa the same people ka ha gba ka ha gbaghara ha niile the same people the same people ofu ihe ka ha na-arụ ndị nrafu ka ha niile bụ ọ bụrụ unu niile sị unu kwuziri nke wụ eziokwu eche m na ihe ndị unu na-akọgheri ihe ndị unu na-eyi na-egi asụ mmiri na-ege asụ mmiri ndị unu na-ege ndị mmụọ ha na-apụ apụ ndị mmụọ ha na-efe efe ndị mmụọ ha gafere osimiri asaa na osimiri asatọ na gịnị na ndị bu ike ga-agwọ ndị ọrịa 50 20 asịkwa asị gị abụghị ihe a ga na-ahụ na social media igbo bụ igbo biko lere ihe onyonyo a Ebuka Obi nwaanyị onye bụ Mary nwaanyị onye bụ nwaanyị onye ọcha anyị na-ahịa aka ị na-eromansị wife ị bịakwa okwuchukwu ma pịa ọcha ụlọ azụ Ebuka Obi nwe power bịa m pịa gị jaja Mbaka gbara ọsọ wee efere omeghị ife Ezeobi nwe nwuru ọ ya wee ihe abụ de seven gbasa na ozi a gwa ya na nsị na prophet David ya wụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ sị na ọ gbara ọsọ ka akwasị gba ọsọ children of god fear no dibia Ezeobi sendịrị aṅụ bete aṅụ ahụ eru ọdụ na oru ọdụ oru ọdụ bini ka m gwa gị na ijọs ihe amara ya ama na mma onye bụ oruro bini aha so you're too small onye sime nwe pọl ya ọ ma gwara Mbaka na ọ bụrụ prophet ọ chọrọ ime- ọ chọrọ iwepụ ya na Roman Catholic ewepụ ya to authority mgbe e kwuru maka TB Joshua people say oh this one yeah, yeah, TB Joshua eh, they will kill you this one yes we fought together spiritual TB Joshua belong to Mary and all. Yana make way today. I said this before he died. So don't say I'm making mouth. If it's easy to make mouth, come and make it. Um, I walk over, enter video, video, video call. Heal five people. Eh, eh, eh, Kerafia, Samari, Miriam Willow, Samari. Enter video call. Heal five people. Prophet David Yahweh will heal 20 or 50. Eso obi heal five people. Where them? Shema temple. Ọbụrụ sọ nsị ego oke ite ka ụnụ ma ana. Gwọnụ ndị ara adụrọ, gwọnụ m ka anyị fụ. tomorrow is the day ị nwere ọgwụ ị nwere oke ite bute m emebido ọgwụ attack a na-eme gị 10 years 20 years come spend your money no more nke a bụrụ nke Ebuka Obi a sị gị onye na-agha ego ee eh, is a fake Ebuka Obi is fake do you know how many people that are frustrated ndị na-agba flight 1 million 2 million si abroad bịa na nke Ebuka Obi agaghị asị anya egwuo ha wayo are you not talking about it Ebuka Obi ịchọ ịchọ if you want to become a man of God close your church pụta na street ka a mara man of God I have not done church for five years onye ọbụla ga-asị na omenye come offering for five years or tithe let him come out o nwe onye ga-asị you have paid you have paid tithe to me five years eze obi akwa ọkụkọ mmiri enwe ilo gwọnụ ndị na-aya arụ ọ ya ka e nidiri na hospital have failed us politicians have failed us you claim to be dibia ị na-agwọ ọya eze obi kpọpụta ndị na ka anyị tinye ka anyị tinye na competition na anambra state chukwu anaghị agwọ ọya ma Mathias kpọta ndị kpọta ya kpọta kpọta ya kpọta ya dọkịta ha bịa gwọọ ndị ndị nwere spiritual attack let them come and remove spiritual husband let them come and remove spirit- spiritual sickness kpọta ya dọkịta ha bịa gwọọ ma ndị e nyere poison kpọta dọkịta ya bịara ọ na-abịazi na na-akọ onye na-akọ nonsense a na-akụrụ ya aka ọ nwere ebe nwa Mathias na-emeta ya o yes but he cannot realize everything ị gaghị asị na chukwu anaghị arụ ọrụ mụ na ahụ ma without god ị lahụ ụla ị gaghị etete Mathias na-afụ ebe a na ndị omenala na-egbu mmadụ ha na-ekwu maka ya Mathias na-afụ ebe ndị omenala na-enye enye uru ọ na-ekwu maka ya but ọ ga-akpọ pastor nke a kpọọ reverend father nke a kpọọ asọ na ife ọ na-ekwu dị njọ but ị na-ekwu kwuo general ị na-akọwa na omenala amaka onye na-enye onye enye ule ọ họ omenala onye na- onye na-enye poison ọ họ omenala attack niile a na-eme ndị mmadụ ọ họ ndị omenala ọ họ ndị dibịa that's why you don't know me we're not, I'm not Facebook person but because of Akwa Ọkụkọ I say no I must will come out let the world know who carry power agwara m eze ego na ọ bụrụ na o menwe anything akụrie m ọka m bịa saara ya moto o menwuhie ya bụrụ ọ tụrụ ya anything again ọ ga-abịa saara m moto moto pakịrị o onye anyị nwere na-egosi moto ọ nweghị ihe e ji moto eme i don dash me moto don bring to me because no business man na-eme business ga-enwe obi buru 10 million bunye gị i know my people igbo people are not fools before onye igbo eweta 1 million naira nye gị na-eme business ị ma na o nwere 1 billion true or false before onye igbo na-eme business eweta ama m many people billionaire na-erecha moto even moto ahụ ha na-ele ibute one bi m it's hard for them they can't do it because I know my brothers they can give you before ndị igbo abịa sị ah na ekpere your prayer dey work o take 50,000 take 100,000 know that the man has made he have made more than 500 million for you I don't blame them because they are business people so reason of business people and business of wayo or yahoo people are not the same yes onye na-eme yahoo believe na ọ na-ezu ohi so ọ na-ediri ihe ọbụla ọ ga-eme ị sịgodu ya weta ego niile ahụ ka i meere ya ọzọ ọ ga-eme onye na-egbu mmadụ mana ọ na-atụ egwu ka a hapụ ijide ị sị ka i meere protection ka i meere protection oji ohi ka ọ bute ozute more people I have chosen this path any day m kwụsịrị ikwu eziokwu our bible any day m kwụsịrị ikwu eziokwu i will not answer prophet i will break this altar this altar will be here till i die yes ọ bụrọ ana mmadụ bụ ife a this house senior most of churches mmiri enwere oke ya bụrụ 2017 ka ị matara 2004 o rugo 10 years no akwa ọkụ rugo 10 years na dibia no I started ministry 1990 our first foundation in our father house was a church ask question maka onye na-abịa akọ nonsense so don't create problem for yourself because this is what I have born to do my father is a very strong man so nsị ga-aga na you are lucky because you have a man that will tell you you don't go to idol ị bịa na idol a ga-agwa gị commandment ị gaa mee oke ite ya agwa gị after three months ị bịa mee gịnị mee sacrifice o nwere ike i mecha oke ite ọ naghị arụ ọrụ first time a naa gị 2 million ị bịa ọzọ a sị gị weta 5 million na a ga-egbu mmadụ mgbe ahụ ị banyego mmadụ a na-efucha na Anambra steeti na-efucha everywhere ọ na-efu before

sọsọ ị chọ ka ị rụọ hotel ego a na-abịakwutere gị why no use and build one industry na Igbo land ka ndị mmadụ na-arụ ọrụ na-enweta ị na-akwụ ha salary ị ga na-abata ana Igbo na-edevelop what I do is entertainment m bata Anambra State I will open studio m bata Anambra State I will open film studio Soludo get ready ndị a niile na-eme ọnụ ị watch-a na-afụ na ọkụ Chi Marine Temple anyụgo ọ nọrọzi like ka o si anọ before 2017 when I was in Anambra State, ọ bụ Chi Marine Temple ka a na-ahụ everywhere. Ya na one boy in Enugu and Aba. Just give those people. I want to wear my okay. I want to mobile hotel. Ego oke ite adịrọzi ka before. Ọ na-asịghị na na-enwere they must pay. Uh-huh, because agwara m na this year m make sure na m destroy it and they may become okay. But Obi, one boy nọ na Cambodia, the guy anwụchago, o mere the oke ite through Ejike mgbe ahụ ọ kwụrụ 300,000 mgbe ahụ o je ahụ o teego but ọ this year early this year mechaa ya attack demon na-acha ya ọkụ every night ọ na-ebe ọ mụ kpere ekpere mebie that spirit before m mebie that spirit m nakwara ego ihe narịa to spoil it 300,000 ka m nara wee mebie the ọgwụ let me tell you ọ bụrụ na I no dey hide my own m na-emere ndị mmadụ ekpere free m na-eme ndị oke ite na-emere gị ebere i buru oke ite bịa di m mbịa m gwa gị ego na ị ga-akwụ share the telecast bụ eze bụ eze obi na ya bụ the seventh day and ọha na eze kirienụ because a sị na o ruo seven day m pụta gwụwara onwe power ụnụ atụrụ native doctor ụjọ carry your bible ị gara na chọọchị a kpụrụ white mary jizọs bụ onye igbo jizọs bụ onye ojii mary bụ onye ojii ha gụrụ chaplet o nwee reverend fada ga-apụta challenge sị na sị na mary gụrụ chaplet ya gosi anyị ebe ọ dị na baịbụl o nwee reverend fada ga-apụta sị anyị na na na apostle gụrụ gụrụ chaplet ha gosi anyị ya bụ ya abụ god say do not worship idol ị na-agọ mary nke a ị na-agọ blessed sacrament ị na-agọ 2023 if you no get power close your church